Seo feachtas nua a sheol Oxfam an tseachtain seo, sochaí atá neamhionannas mar fhadhb ollmhór agus bhraithimid mar carthanacht atá ag obair ag iarraidh cabhrú daoine i mbochtanas gur cheart dúinn a bheith ag labhairt amach go láidir i gcoinne neamhionannas. Is dócha atá sé tábhachtach a rá ní amháin Oxfam atá buartha faoi neamhionannas ach tá leithéidí an tUachtaráin Barack Obama i Meiriceá, Christine Lagarde in IMF, OECD, eagraíochtaí móra agus institiúidí móra go léir rá le déanaí go bhfuil ollfhadhb i gceist. So an rud tá muidne ag iarraidh aird a tharraingt air ná an tslí a bhfuil an bearna idir saibhir agus daibhir ag méadú agus go bhfuil seo ag cruthú fadhbanna móra ó thaobh daoine atá ag iarraidh iad féin a thógáil amach as bochtanas. Tá an-chuid dul chun cinn déanta le blianta beaga anuas ó thaobh seirbhísí ar nós sláinte agus oideachas a chur ar fáil ar feadh daoine bochta, an-chuid obair déanta, mar shampla le leithéidí na spriocanna na Náisiún Aontaithe don Mhílaois agus mar sin de. Tá muidne buartha go mbeidh an dul chun cinn seo go mbeidh deireadh leis nó go rachaidh rudaí in olcas. Agus is dócha ceann de na mór-rudaí a raibhimid ag breathnú air sa tuairisc seo ná um, an tslí ina bhfuil na daoine is saibhre ar domhan ag éirí níos saibhre. Mar shampla, um, níos luaithe sa bhliain tharraing muid aird ar an tslí go bhfuil an saibhreas céanna ag an 85 duine is saibhre ar domhan is a bhfuil ag an leath is bochta, agus breathnaímid ar Bhreathnaíomar ar an scór is ceithre scór is cúigear duine sin arís sa tuairisc seo agus chonaic muid go bhfuil an mhaoin atá ag na daoine sin, an grúpa beag seo, tar éis ardú €527 milliún gach lá le bliain anuas, so sin thart ar leath milliún dollar gach nóiméad. Agus taispeánann sé sin go bhfuil.

bheith déanamh lobbying. Tá staitistic suimiúil sa tuairisc seo ná go caitheann institiúidí airgeadais €120 milliún gach bliain ar lobbying san Aontas Eorpach agus tá muidne buartha go bhfuil na daoine is saibhre go bhfuil na deiseanna go léir acu agus Faigheann páistí na daoine is saibhre na deiseanna is fearr ar domhan ó thaobh tá, you know, oideachas, sláinte, mar sin de, em, agus tá saghas ciorcal ansin. Agus tá muidne buartha go bhfuil an iomarca éifeacht ag na daoine is saibhre ar, ar na polasaithe atá, em, atá tábhachtach dúinn go léir. Sílim go bhfuil sé go maith go bhfuil daoine cosúil libhse ag rá go neamhbhalbh go bhfuil neamhionannas timpeall an domhain ag méadú agus go gcaithfear dul i ngleic leis. Is féidir é a fheiceáil in Éirinn agus i mBaile Átha Cliath. Tá cuspóirí agaibh san fheachtas seo nach bhfuil. Luaigh tú ceann mór ansin. An síleann tú gur féidir b'fhéidir gur féidir linn a bheith muiníneach go mbeidh athrú mór ar an scéal má thosnaíonn muid ag caint faoi agus dar ndóigh obair a dhéanamh faoi? Tá mé dóchasach mar tá Ní amháin carthanachtaí ar nós Oxfam atá ag tarraingt aird ar an fhadhb seo. Mar a luaigh mé níos luaithe, tá daoine nach b'fhéidir nach shílfeá a bheadh ag caint faoi ag caint faoi, mar shampla, an IMF agus daoine eile. Is dócha, an rud is tábhachtaí atá muid ag iarraidh dhéanamh ag tús an feachtais seo ná aird a tharraingt ar an fhadhb agus saghas rogha a thabhairt go bhfuil rudaí ag dul in olcas ó thaobh na cuspóirí atá muid ag iarraidh baint amach. Ba mhaith linn go mbeadh gach rialtas ar domhan ag tabhairt aire dos na daoine go léir atá ina gcónaí na tíortha, ní amháin na daoine is saibhre nó na daoine na special interest groups. Caithfidh polasaithe a bheith ann ar mhaithe le gach duine. in aon tír. Freisin táimid ag díriú freisin ar an rud darb ainm an living wage. Táimid buartha go bhfuil an-chuid daoine nach bhfuil ag fáil a ndóthain airgid ar an obair atá á dhéanamh acu agus cé go bhfuil siad ag obair níl siad in ann páistí a chur ar scoil nó dóthain bia a bheith acu nó dul chuig dochtúir má tá siad tinn. agus rud eile atá Oxfam in Éirinn ag díriú go mór air le déanaí ná an táimid buartha faoin córas cáineach. sa bhuiséad le déanaí fuair fuair Michael Noonan réidh leis an um, Double Irish mar a ghlaoitear air agus táimid an-sásta faoi sin ach tá an-chuid um, loopholes agus mar sin de ar fud an domhain a chiallaíonn go bhfuil na daoine is saibhre agus comhlachtaí an-mhóra in ann éalú ó cháin agus tá an cháin sin riachtanach chun seirbhísí poiblí ar nós sláinte agus oideachas agus mar sin de a chur ar fáil. So tá muidne ag iarraidh go mbeadh na daoine is saibhre agus na comhlachtaí móra ag íoc cáin ina dtíortha sna tíortha ina bhfuil na gníomhaíochtaí ar siúl acu agus nach bhfuil you know, um, tax havens agus mar sin de uh, fós ann agus is dócha tá Suirt an tábhachtaí sin. sin é agus tá fhios agam go bhfuil an OECD ag déanamh iarracht um, an córas cáineach um, a dhéanamh níos um, láidre so tá súil táimid cuirimid fáilte ri- roimh dul chun cinn mar sin. Freisin táimid buartha faoin ní amháin faoin bhearna idir saibhir agus daibhir ach freisin idir mná agus fir, mar sin cuid eile tábhachtach den tuairisc seo ná go bhfeicfimid go ginearálta go mbíonn mná i bpostanna atá níos lú pá, atá níos sealadach agus nach bhfuil saghas cothrom féinne i gceist in an-chuid cásanna. Mar shampla, má smaoinímid ar Bhangladeis, tá an-chuid mná ansin ag obair sa tionscal éadaí agus nuair a tharla an tubaiste sin sa Rana Plaza an bhliain seo caite, siad mná is mó a fuair bás nuair a bhí timpist mhór sa mhonarcha ansin. Agus cuid de na polasaithe atá tábhachtach ó thaobh an neamhionannas eacnamaíochta seo chun leigheas a chur air freisin, cuireann siad leigheas freisin ar an neamhionannas atá idir mná agus fir, mar shampla, nuair atá seirbhísí poiblí saor in aisce le fáil nó nuair atá minimum wage nó living wage i gceist, tá na polasaithe sin an-tábhachtach ó thaobh neamhionannas idir mná agus fir, chomh maith leis an bhearna eile idir saibhir agus daibhir a leigheas. Tá fhios agam gur sheol sibh tuairisc roinnt mí ó shin. Cén t-ainm cén t-ainm a bhí ar an ceann eile? Working for the Few, nó? Yeah, sin é go díreach. So agus sheol sibh an tuairisc cúpla lá ó shin agus anois is feachtas reatha é agus beidh sé ag leanúint ar aghaidh. Tá sin go hiontach. Is feachtas ollmhór é, nach bhfuil? agus a Shorcha mar fhocal scóir. Má tá tuilleadh eolais ag teastáil ónár éisteoirí, conas is féidir leo páirt a ghlacadh sa mórfheachtas seo? Bhuel, mar a deir tú, seo ollfheachtas a bheas ar siúl ag Oxfam ar feadh cúpla bliain agus seo díreach tús leis agus táimid, eh, tá daoine in ann dul go dtí an suíomh idirlíne oxfamireland.org agus féidir leat d'ainm a chur ansin chun Chun níos mó eolais a fháil agus a bheith mar chuid den fheachtas seo dul amach beidh an-chuid rudaí ag tarlú agus beidh muid ag díriú i gceann cúpla mí ar Éirinn ach go háirithe agus ag déanamh taighde ar an neamhionannas in Éirinn agus ceapaim go mbeidh go mbeidh sé sin an-suimiúil dos na héisteoirí atá agaibh agus is dócha táimid ag iarraidh go mbeadh daoine b'fhéidir ag smaoineamh níos mó faoin neamhionannas ní amháin you know, idir tíortha ar nós Éireann agus tíortha bochta ach is dócha an neamhionannas atá inár tír féin, inár, inár gcathair féin um, mar tá sé ag dul in olcas agus um, caithfear deireadh a chur leis.